Ndikulandireni pa tebulo la adindo madzulo ano kuti ndiyankheko mafunso. Pali funso limene m'bale wina anafunsa. Tatenga nthawi osayankha, koma munthu ameneyi anafunsa mafunso awiri nthawi imodzi. Funso loyamba anafunsa nkhani yokhudzana ndi magemu amene amakhala pa foni. Pamene funso lachiwiri anafunsa nkhani yokhudzana ndi maenje a midima, koma iye anatengapo dzenje la manda. Kotero mundilole kuti ndiyambe kumuyankha ndi funso limodzi loyambirira la gemu kuti kodi gemu nchani iyeyi pofunsa anati akunyumba amakonda gemu nthawi zonse mukaona afatsa ndiye kuti amapita pa gemu magemu apafoni aja osati okhuzana ndi juga ayi koma kungoyenda basi magemu mwina pamakhala magemu a mpira magemu othamanga pamakhala magemu owongolera galimoto ziyende munsewu magemu amitundumitundu amene amakhala pa foni ambiri akuti sitingathe kuwatchula onse koma ananena kuti mkaziyo nthawi imasowa yopangira zina akangomaliza ngati akwanitsa kugwira ntchito ina nthawi zonse mukamuona ali phee amakhala kuti ali pa gemu sapita kocheza nthawi zina amakhala pa gemu Funso linali pakuti kodi gemu zimenezi zimene timayenda za pafoni zili nchilichonse pamaso pa Satana? Ndiye mukufuna kuyankha kuchoke kwa munthu amene mwina adagwirapo ntchitoyi kapena kuidziwapo mwa mbali iyi kapena inayi? Ndiye mukufuna yankho? Zoona ine siwoziwa zonse koma mwina ndimangokonda kuti mukamandifunsa mumandifunsa mbali yanga kuti mfotokoze mbali ya kumene ine ndidakhalako kapena kugwirako ntchito kapena kukhala ndi chidziwitso nde ndimayankha mbali yangayo ndiye mbali imeneyi pokuyankhani ndiyankha kuti gemu imene imapezeka mu mafoni amene timagwiritsa ntchito Gemuzo amene adayika si anthu opemphera, sizinayikidwe pa chifuniro cha Mulungu koma zinayikidwa pa chifuniro cha dziko lapansi. Ndiye chilichonse chimene maziko ake ndi dziko, nthawi zambiri chimatha kumutsogolera munthu chinthucho ku uchimo pamenepa mundimvese zinthu zimene zimayambika ku dziko lapansi zimatha kumtsogolera munthu ku uchimo kuyankhaku ndibwereze chichewa chimavuta kumva ndiunena kuti zinthu zimene zimakonzedwa kuchoka ku dziko lapansi nthawi zina zimatha kumtsogolera munthu ku uchimo Pamenepa ndikutanthauza kuti chinthu china chikhoza kupangidwa ku dziko lapansi, chinthucho pachokha si tchimo munthu pochichita, koma akayamba kuchichita chimakhala ndi kuthekera kwakukulu komperekeza munthu kukakhala wochimwa. Pamenepo ndiye kuti tili kufotokozera kuti game ndi zipangizo zimene zingakuthandizireni ku chifooko cha chikhulupiriro pamaso pa Mulungu. Chifukwa chake nchani? Baibulo limatifotokozera ife zakuti uzikonda Mulungu ndi mtima wako onse, ndi maganizo ako onse, ndi nzeru zako zonse. baibulo limati muzikonda mulungu ndi mtima wanu wonse ndi nzeru zanu zonse komanso amawonjezera kuti ndi mphamvu zako zonse now akalengedwa munthu ku dziko lapansi zinthu ziwiri mphamvu komanso nzeru zinaikizidwa kuti zimenezi 99% zipange za Mulungu, 1% igwire ntchito zimene angakwanitse. Now, mphamvu, nzeru komanso luntha la kumpembeza Mulungu limene timapatsidwa ife anthu, timapatsidwa kuti tikachite nalo mwanzeru. Pamene okonza zinthu ngati magemu amazikonza kudziko lapansi, cholinga chawo choyamba chinali kuba nthawi ya munthu, kapena ndinene kuti kuba nzeru za munthu ndi kuba mphamvu za munthu kudziko lapansi, mphamvu zopembedzera Mulungu, nzeru zopembedzera Mulungu. Now. Ataona kuti munthu tingamtenge bwanji based on satanic, munthu tingamtenge bwanji kumchotsa pa kulingalira kwa Mulungu. Mawu a Mulungu ku buku la Yoswa chapter number 8 akuti Yoswa, paliponse pamene phazi lako lidzaponda ndakupasa. ndi akunena kuti buku ili la chilamulo ndakupatsa ulingaliremo usiku ndi usana zizi mulungu anaziyika kuti zikhale m'mutu mwa munthu kuja kuli nzeru kumene kumachoka kuganizira kumene kumachoka kulingalira baibulo likuti Uzikonda Mulungu ndi mtima wako wonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru zako zonse. Now, pokhala kuti kumeneku ndi ku likulu kumene kumachoka nzeru zolingalira kwa Mulungu, mphamvu zolingalira kwa Mulungu, Satana Mdyerekezi anaika chipangizo ku dziko lapansi, icho kapena chinachi, kuti chikamchotse munthu ku kulingalira pamaso pa Mulungu. Kotero kuti tingachite bwanji kuti nzeru za munthu zimene Baibulo likuti ndakupasa buku la chilamulo kuti ukaliwerenga uzilingaliramo. Mumve mpingo wa Mulungu. Atamulenga munthu adampasa buku la chilamulo kuti limenelo azilingaliramo. now gemu inabwera kudzapanga counterfeit kudzagonjetsa kulingalira kumene munthu amakhala nako pa malemba kunchotsa pakulingalira pa malemba akayambe kulingalira pamene galimoto ikuthamangira pa kompyuta kuti isaphonye msewu kukakuikirani mmene mungaonerere zinthu zimene amaziika pa gemu paja nawu tamverani gemu simachitika ndi manja gemu imachoka ku ubongo munthu amene ali best kuyenda magemu ndikuti amakhalanso munthu oganiza Game timayendera kuganiza. Ndi ubongo umene umayenera kugwira ntchito yokalingalira malemba a Mulungu, ndi ubongo uja umakachoka ku malemba a Mulungu ndikupita tsopano kukayamba kulingalira pamene angayendere game ija. Ndekuti nzeru zachoka kwa Mulungu zabwera ku game. Ndiye ku chipembedzo chimenechi cha Satana Mdyerekezi, amabwera ndikudzatipatsa dzina limene amayikirako upangiri umene umayenda ku dziko lapansi kwa anzeru odziwa tekinoloje amene amapanga magemu kuyika pa foni ndi kakalabu. Kakalabuka amakatcha kuti size symbolism. M'malo mwake, saiziyu mukaika saizi ku chipembedzo cha Satana, mukampititsa ku Malemba, amamutcha kuti 53, ndi amamutcha kuti 53 gemu kapena 53 symbolism. Ndiye m'gulu limeneli la 53 symbolism ndi mmene mumachoka majeniyasi othandizidwa ndi mdierekezi amene amakaika magemu m'makompyuta komanso kukaika magemu m'mafoni. 53 symbolism ndi gulu limene ntchito yake ndi kugawako nzeru za munthu pakulingalira chinthu chimodzimodzi ayambe kulingalira chinthu china now pakuti mulungu wanena kuti tidzilingalira usiku ndi usana buku la chilamulo watipatsa ndi chimene satana amachita ku gemu ndi kulanda buku la chilamulo ndi kukupasani foni kuti mudzilingaliramo usiku ndi usana Mukaliona dziko kuti lidapotoka, lidasiya kulingalira m'malemba, tsopano timalingalira za pa foni. Ndiye gemu ndi chipangizo chimene chimakalimbana ndi chimene Mulungu adaika kwa munthu. Ngakhale kwa mtumiki wake Yoswa akuti buku ili la chilamulo ndakupasa lisachoke pakamwa pako, ulilingalire usiku ndi usana. Wolemba buku la Masalimo akuti, Uzikonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse ndi nzeru zako zonse. Nalonso buku la Eksodo likunena chimodzimodzi. Now, kuchokera mu kulingalira ndi mmene Satana amachotseramo maganizo abwino ndi kuyika maganizo oyipa kuti Chikhristu chathu chikafike povuta, chimavuta kuchoka ku malingaliro. ndiye satana anatumiza gemu kuti ikachite nkhondo ku malingaliro akatichotse pakulingalira pa za mulungu tikayambe kulingalira pa za gemu choncho ine ndiyambe ndikubwereranso pambuyo kuti ndikukumbutseni nanena kuti pali zinthu zimene sizikhala zoyipa koma zimasogolera anthu kukhala oyipa sakumva munthu simunganene kuti m'baibulo analemba kuti gemu ndiyoyipa koma gemu imamtsogolera munthu pakukamchotsa mchipinda cholingalira mu thinking room satana anayikamo kuti malo moti uzichita think about malamulo tsopano uziganizira za gemu ndiye nthawi imene timapereka ku magemu ana a mulungu mzipinda zathu tidziwe kunena kuti 53 symboling amakhala akukwanitsa cholinga chawo chogonjetsera mpingo wa mulungu kuuchotsa pakuwerenga malemba pakulingalira za mulungu ndi kuuyika kuti uzikalingalira zinthu za ku dziko lapansi zimene ndi magemu ndimalize ndi imene imatchedwa kuti snake bite mumayipeza. Magemu onse amene mumawapeza ku dziko lonse lapansi amatsogoleredwa ndi kagemu kaja timayenda m'mafoni, kamayenda kuti nkanjoka ndiye kamapita ngati kakagunda uku kumayenda mukamadya kamapita kakatalika kakatalika kaya mukamalephera kamapita kakatalika kenako chimadzakhala chinjoka chachitali koma pagemu panu na kanjoka kamene kaja kamene mumakaona kaja ndi chani chimene chija mkati mwa gemu anyamata a 53 simbling anayika chimene chija nkuchipatsa dzina limene amalitcha kuti amachitcha kuti ambuye andithandize kuti nkumbukire chimatchedwa kuti chimatchedwa kuti evil shaping njoka ija imatchedwa evil shaping so sindidziwa kuti inu anzanga amene munapita ku sukulu muntanthauzira kuti chani koma evil uyu ndi oyipa shaping uyu ndi ochikonza chinthu owumba ndiye kaya ndamkonza bwino kaya ndamutchula bwino koma mchingerezi amamutcha kuti evil shaping pamene mukapita ku sa- satanic language amanena kuti snake salamander koma inu mugwire evil shaping kuti potanthauzira apa nditanthauzire bwino njoka imeneja ndiye manthu wa magemu onse amene mumaona pa foni amagona ku kanjoka kamene kaja salamanda kapena kuti evil shaping kanjoka kaja kotero kuti kamatsogolera kumuchita shepi munthu kuti akhale oyipa mwanjira ina achoke kumalemba ndiye kayangofatsa kaya sazicheza munthu kaya gemu imanchosa maganizo koma chachikulu imakhala ikumpanga divide kuntalikitsira nthawi yowerenga bible nthawi yolingalira malemba kuti akalingalire za gemu kotero kuti ngati akazi anu ondifunsa funso akupezeka kuti mkazi amayenda gemu akufunika deliverance akufunika mapemphero mwazuzule mwapempherere mwatumizire wanthu ngati zikukukanikani akakambe nawo akumpingo kuti achoke kuchikhalidwe cha gemu akadakhala mwana nkananena kuti mungomulanda foniyo chifukwa gemu imafika pa addicted ndiye chinthu chilichonse chimene chimazakupanga addict chili cha dziko lapansi chimakatembenuzira ku tchimo choncho ambiri mmaona amayenda magemu amakhala kuti ali addicted ku magemu choncho magemu a pafoni ndi chipangizo chimene akalabu 53 anachiika kudziko lapansi kuti chikathandizire kumuchotsa munthu pa kulingalira Malemba komanso pa kutenga nzeru zake kukonda Mulungu. Uzikonda Mulungu ndi mtima wako wonse ndi nzeru zako zonse. Now, ngati nzeru ija mukuigawana Kuchoka ku masewera mwaphika mwatha mwangokhala. Mmalo molingalira malemba, kumapemphera kapena kumawerenga bible mwatenga gemu nkumaona njoka zikudyana. Pali nzeru ngati? Tsono satana wambwambwanisa akhrisitu ambiri amayenda magemu a pa foni amati pakuti si juga. koma akuiwala kuti pamenepo akugwetsa pansi mbendera ya kulingalira Mawu a Mulungu ndi kuyenda m'Malemba tsiku ndi tsiku. M'malo mwake, amatenga nzeru zawo kukawongolera kayendetsedwe ka njoka za pa gemu, mmene achule adzilumphira pa gemu, mkulukulu kumakaonerera nkhono zikuthamangitsana. wasiya kuwerenga malemba. Tikapeza m'makomo mwa azimayi kapena ana akuyenda izi mopyola muyezo, tiyeni tiazuzule ndi kuathandizira kuti nzeru zawo zibwereko pabwino chifukwa chinthu chiri chonse chimene chikuchitidwa ku dziko lapansi chimene chiri against ndi kulingalira malemba a Mulungu chikhoza kutisandukira kudzakhala tchimo. Ambuye akuthandizeni ku yankho limeneli loyambali. Koma pamene ndikuchoka ku yankho loyamba, mundilole kuti m'bwere ku yankho lachiwiri. Yankho lachiwiri, limene lidabwera ndi funso lakuti m'mene munkafotokoza mu audio ina, munkafotokoza nkhani yokhuzana ndi manda kuti nalonso ndi dzenje. pakati pa maenje 16 kapena 18 mudatchulaja ndivomere pano kuti e ndivomera kuti e ndizoona manda ndi limodzi mwa maenje mmene tinali kuchipembezoku kapena mukakhala ku chipembezo cha satana akamapita kukakuonetsani maenje amene ziwanda zimakhalako kuma pit of hell kumanda kumene ku- kuma, kumapanga kumene ziwanda zimakhalako sangakutchulireni mayenje okwana 10 asadatchuleko manda mukakamfunsa kuti tatipatse mayenje atatu akakuwuzani mayenje atatuwo koma manda akatchula chifukwa ndi dzenje la mtengo wapatali nalonso pakati pa mayenje akumidima manda chifukwa chake ncha ziwanda zimene zimakakhala m'matupi a anthu anthu akamamwalira kukayika kumanda ziwanda zimalondola matupi akufa kukakhala pamene panali munthu paja nkupayesa ngati pokhala pake. Sakumva munthu. Munthu amene amamwa akumwa amamwalira akumwa kachaso ndiye chafa naye kachaso. Kuti amwe kachaso kufika pomwalira anali junusi, omwetsa, amene amamulimbikitsa chikhalidwe chakumwa chinali chiwanda chotchedwa junusi. Ukamwalira, junusi uli ndi moyo Amapanga nawe ubwenzi mpakana amakuveka ling'i mthupi lako. Ling'i ija amasanduliza magazi ako onse kukhala kachaso, akuveka ling'i. Simuyiona koma ena adatenga chikole mdyerekezi ku mowa. Kwakuti mukamayang'ana ku uzimu muzapeza kuti ali nchikole chochokera kwa junuzi. Sangachite survive dzuwa lonse osamwa kachaso. Now, akamwalira iwowa kupita ku manda Junus amawalondola chifukwa chakuti ziwanda zimatha kulondola matupi akufa popita pa manda ndiye kuti limeneli zimakalowa nawo pa dzenje timalitcha kuti dzenje nambala 14 pakati pa mayenje 16 aja now koma mungayike nambala 1 kapena 14 kapena pati koma poyala mayenje manambala amayenje mmene adayalira m'mabuku a ziwanda sanatsatire kuti nambala 1 ndi loopsa kwambiri ayi anangolemba Choncho, ngati anganene kuti dzenje la manda ndi limodzi mwa mayenje 18 koma ilili ndi dzenje nambala 14, sikutanthauza kuti ndi dzenje loopsa lili pa nambala 14 ayi. Choncho, ndinene kunena kuti ndi zoona kuti manda ndi dzenje lina la kumidima. Amfiti. angafotokoze bwino amene mudatambapo mungandivomereze bwino mchitidwe umene umachitika kumanda pamene mukufuna kuyamba kugwira ntchito za ufiti mmati mesa mmakhala pa mtumbira makamakanso mitumbira imene inuyo muli involved ndi imene mmayikonda kwambiri kukakhalira pamenepo now mukayamba kutamba kulankhula kutchula dzina la amene adamwalirayo ngati mukumudziwa, ndendende akamachoka pamandapo ulendo kukalowa m'mudzi kaya n'kumaloto mukapeza kuti mwalota ndendende azakhali anu mmene adalili koma akubwera kudzakunyambitani zala. Mukulota za ufiti koma azakhali anu atenga kuti? Amapita pa dzenje la manda lija nkukanena dzina la amene adamwalira pa pamakhala kuwuka. Chinsinsi chake nchimene mukachipeze Samuel ndi anzake kuphatikizapo Wamasenga wa ku Endor. m'baibulo mukayipeza nkhani imeneyi kuti wanthu amakwanitsa ngakhale masiku akale kwautsira akufa awo koma zili ziwanda tsono dziwani kuti izi zimayenda chonchi tamverani mukapita m'mamidzi pali wanthu amene amamwalira atadzipereka nsembe ku ziwanda amafika poti akamwalira amazadzuka chinthu muuka chidzuke chinyama kaya mkango ife kwathu nthawi ina tili achichepere cha m'ma 1982 83 kudauka fisi kudauka mkango amayi wanga anandidzusa pakati pa usiku kwathu mwananga jimuchi nkuchipika nachilipasacho ine ee ndikumva tikasuzumire kusuzumira pa windo nkuona kuti tikungoona kuti ndi chinthu ndithu chikuoneka ngati chimkango koma chiyimirira ngati munthu chikhala pansi ngati munthu chikuchita zinthu zonse kunyamula mtondo chikukukuta mtondo kru, kru, kru, koma nchouka chikamayenda uchiona chapanga ngati disappear so amati muuka zimatani zinyama zimenezi zimakhala kuti ndi ziwanda zachokera ku mayenje akumidima tamverani mdima kapena kuti dzenje lakumidima mu dzina la manda ndi dzenje limodzi loopsa kwambiri pakati pa mayenje 17 kapena 18 amene ndi mayenje akumidima kumene ife timanena kuja kuti bwererani ku mayenje akumidima manda limakhalakhala dzenje ndi chifukwa chake baibulo limatiuza kumagona mwa ambuye chifukwa mukapita tu pamanda kuti ndinu mfiti ndingakufotokozereni nkhani yochititsa chidwi madzulo ano imene imachitika m'mandamu mumakhala kupserera matako atakapserera mtumbira wa munthu amene anali wopemphera Tikamanena muja kuti agone awa koma agone ndi Ambuye mpaka tsiku la chiukiro. Ana a Mulungu, ngati ogonayo wagonadi ndi Ambuye, dothi lonse pamene wakhalapo limakhala ndi shock ya ulemerero wa Mulungu chifukwa Mulungu amalemekezabe munthu. amamulemekezabe munthu amene akuyenda pamodzi ndi mulungu wake chimenechi chakhala chikutengera ubwino kukhala opemphera chifukwa ngakhale mukapita m'mandamo mukaona kuti mizimu ya iwo amene adachoka ku dziko lapansi imabweretsabe mavuto akulu ambiri kumabweranso ku dziko lapansi yenda alota cheucheu yenda ye zinazi chim- ndinakumana nawo eh, zimachoka kuti zimachoka ku maenje akumidima na tikamanena kuti manda ndikuvomereni kuti ee manda ndi dzenjedi lachani lakumidima ndipo munafunsa funso lakuti ndiye tingachite bwanji kuti mandatuwo asakasanduke dzenje lakumidima baibulo limatiuza kuti wakufa akafa sadziwa kanthu bi tagona m'manda angakhale kuti ziwanda zimalondola kulondola thupi lathu koma the respect yochokera kwa mulungu imene amayipereka kwa oyera mtima imaperekabe chitetezo cha moyo wanu wa inu kapena cha thupi lanu limene likuwola kumanda mulungu samalola kuti thupi la okondedwa wake liseweresedwe ndi anthu otchedwa mfiti thupi tikunena mzimu kulibe koma dothiro limene inu mumakhalamo mukadzachoka nyumbayi imadziwika tamverani mukafunsa amene amachita maintenance manyumba m'maeriya kamupita eriya 10 kaya mupita area 12 kaya mupita area 11 kaya mupita nyambadwe kapena masiku ano sindikudziwa koma kale akasamuka kuti mukupita kopenta mumadziwira chipupa kuti munali munthu wakuda mmene chidere chipupa careless mumadziwira chipupa kuti mnyumbamo munkakhala mzungu mumadziwira chipupa mmene timasama- chimasamalikira chipupa mumadziwira kuyadi kaya kukhala miyezi itatu poloti imene isanalowe koma mukangoyima pageti kungosunzumira mudziwa kale kuti a kuyadi uku kumakhala mzungu kuyadi uku kumakhala munthu wakuda chifukwa chakuti angakhale tonse ndi wanthu koma awiri ife pakati pa ife ndi mzungu tinasiyana machitidwe a zinthu tinasiyana mchikopa chomwe ndi mtima womwe na chifukwa chakusiyanawo kilini imakhala yosiyana na ndimaperekera chitsanzo kuti mumati mukapita kuyadi kumene kunkakhala mzungu ndi anasamuka kumadziwika kuti kunali mzungu Pa mzungu ndi pa mzungu, ndipo pa mzungu sipanama. Na, ngati ndidzachoke ine mthupi langa ulendo kwa ulemerero wa Ambuye, kundisungira tsiku la chiukiro, ziwanda zikabwera pa manda anga, thupi langa la ine ndi la munthu ochimwa matupi awiriwa sangafanane la ine likadziwika kuti mnyumbamo munali munthu oyera mtima anapita thupilo na mfiti zimatha kudziwa kuti nyumba iyi munkagona munthu oyera mtima ndipo pochita amayenera kukumana ndi mavuto kapena kulephera kapena kuopa kumene osaligwira thupilo. Ndiye mukanena kuti titani popeza manda ndi dzenje, tingapewe bwanji? Ndikunena kuti sitimapewa zochitika za kumanda chifukwa timakhala kuti ifeyo tafa. Munthu akamwalira, palibe kalikonse kamene angazikonzere yekha. Kukonza kwa mavuto ena amene angapezeke ndi kukhala munthu oyera mtima kuti pamene ukumwalira kapena kugona, ugone uli oyera mtima. Ndiye kuti mwathana nalo vuto limenelo. Ndipitirire kufotokoza kuti dzenje la manda ndi dzenje ndithu. ndipo limene lija ndi limodzi mwa maenje aku midima tiyenera kusamalira kwambiri pamene akhristu tikuonekeredwa maliro pa nkhani ya nkhata ndi maluwa ku maenje aja mind you be careful ambuye akuthandizeni mpaka tsiku limenelo amen